ụzọ nke obe nke akwụkwọ nsọ n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ mmeghe Jesu akpọrọ Pita James na Jọn bịa n'ogige Getsemane sị ha ọnụma juru mmụọ na-egbu m egbu nọrọnụ nga a soronụ m chewe nche ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa ya pụọ kpee ekpere sị nna ya bụrụ na ihe a enweghị ike ịgafe m belụsọ ma m ṅụrụ ya ka uche gị mee mgbe ọ kpụ okwu a n'ọnụ judas nwaazụ nke ahụ rere ya akpọrọ igwe mmadụ bucha mma agha na okpiri bata ha jide jesu kpụgara ya kaifas onye isi nchụaja sekpuru n'ala ndị iro m niile ezukọla na-agbara m ajọ izu na-echere m echiche ọjọọ nke ka nke bụ na enyi nọ m n'obi onye m tụkwasịrị obi na ya amaala m ikiri ụkwụ onye nwe m biko merenụ m ebere kulite m ka m bịa kwụọ ha ụgwọ ya Jesu m ahụrụ m gị n'anya karịsịa ihe niile

eji m aha Chukwu dị ndụ asị gị ṅụọrọ anyị iyi na ị bụ Kristi nwa nke Chukwu Jesu azaa ya i kwuola ya mana ana m agwa gị na emechaa na ị ga-ahụ nwa nke mmadụ ka ọ nọ n'aka nri nke ike si n'urukpu nke igwe na-abịa Kaifas adọwaa uwe nruana ya tie mkpu sị o kwuola arụ ndị mmadụ kwughaziri sị kpọgbuo ya kpọgbuo ya ha bido gbụwa ya asụ n'iru kụwa ya ihe sekpuru n'ala ndị iro m niile na-enweghị ihe ọjọọ ọbụla siri oke ike ndị kpọrọ m asị na nkịtị akarịala ndị iro m ji ihe ọjọọ akwụ m ụgwọ ihe ọma maka na m na-eso ụzọ ezi omume onye nwe m nye m ndidi ka m ghara ikwuhie ọnụ bụ ihe na-esiri m ike ekwela ka ikwu na ibe kọọ m nye m obi siri ike nke m ga-eji emeri ọnwụnwa niile ga-abịakwute m na ndụ m Jesu m ahụrụ m gị n'anya karịsịa ihe niile Ezigbo ndị niile sara na mere mere. Ekwela ka m tọhapụ onwe m ọzọ n'ebe ị nọ, mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọzọ. Ya jiri m mee ihe masịrị gị. Nkwụsị nke abụọ, Jesu eburu obe ya. Anyị esekpuoro gị Jesu enye gị ekene. Maka na i ji obe gị dị asọ wee gbapụta ụwa. Kaifas eziga Jesu na nke Pailet, onye lechara anya kwupụta sị, O nweghị ihe ọjọọ ọbụla m hụrụ nwoke a mere. Pailet ezigara Herọd Herọd ezighachiri ya ajụcha ya ajụjụ zighachiri ya Pailet Pailet na Herọd eji ya mezie esemokwu dị n'agbata ha abụọ Pailet abịa maa Jesu ikpe ọnwụ sekpuru n'ala gịnị kpatara ụmụ mba ji arị iro kedu ihe ha ji arị iro na-enweghị isi ndị eze ụwa adụkọtala ukwu gbaa izu ha ji emegide Dinwenụ m na onye tere ude obinigwe na-achị ha ọchị Osebụlụwa achịgbuola ha n'ọchị onye nwe anyị mee ka anyị kwụrụ n'ụzọ eziokwu gị mgbe niile ghara iji egwu ndị mmadụ emehie gị mee ka ndị na-achị obodo

Ndị nke m, kedụ ihe m mere ụnụ? Kedụkwanụ ihe m jiri megide ụnụ? Zaanụ m, eduru m ụnụ ọgụ afọ abụọ dufue ụnụ n'ọzara. Eji m achịcha nke eluigwe zụọ ụnụ, dubata ụnụ n'ala nke jupụtara na mmiri ara na mmanụ aṅụ, mana ụnụ ejila obe kwụọ onye nzọpụta ụnụ ụgwọ. sekpuru n'ala ma ọ bụ ọrịa anyị ka o bu bụrụkwa ahụhụ anyị ka ọ na-edi ma anyị chere na ọ bụ onye ụwa ọjọọ nwa onye chukwu megburu emegbu chineke m nye m amara gị n'uju ka m were obi ọcha na obi aṅụrị buru obe m ụbọchị niile wee na-eso gị jesu m ahụrụ m gị n'anya karịsịa ihe niile Eji m obi niile sara na mmemme gị.

bịa hụkwa nwa azụ ahụ ọ hụrụ n'anya n'akụkụ ya ya asị nne lee nwa gị ya agwakwa nwa azụ ahụ lee nne gị nwa azụ ahụ akpọrọ ya mgbe ahụ lawa n'ụlọ ya sekpuru n'ala lee edebere nwata a maka ọdịda na mbilite ọtụtụ mmadụ n'Izrel ọ bụ ihe ọmụmaatụ a ga-ekwutọ ekwutọ

gị kpọgbu ya ma mgbe ha na-aga ha hụrụ Saịmọn onye Sirin manye ya ka o buru obe Jesu sekpuru n'ala ana m agwa ụnụ ọtụtụ ga-esi n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ bịa nọnyere Abraham Aịzik na Jekọb na alaeze eluigwe ma a ga-achụpụ ụmụ alaeze na mbara ezi kwuru itiri ebe sọ ibe akwa na ịta ikikere eze ga-adị chineke m mee ka m were obi aṅụrị nara obe gị niile ị ga-ezitere na ndụ m ekwena ka achụpụ m n'alaeze gị jesu m ahụrụ m gị n'anya karịsịa ihe niile

mgbe agụụ na-agụ m unu nyere m nri rie mmiri na-agụ m unu nyere m mmiri ṅụọ mgbe m bụ onye ọbịa unu nabatara m agba m ọtọ unu eyiwe m akwa mgbe m nọ na-arịa ọrịa na mgbe m nọ na mkpọrọ unu bịara leta m sekpuru n'ala onye kwupụtara m n'iru ndị mmadụ aga m ekwupụta ya n'iru nna m nọ n'eluigwe ma onye ọbụla gọnarụ m n'iru ndị mmadụ aga m agọnarị ya n'iru nna m nọ n'eluigwe chineke m nye m ndị ezigbo ikwu na ibe na ndị enyi ga-anọnyere m ma na nsogbu ma na aṅụrị mee ka m wepụta obi m gbara gị akaebe n'ụwa a ka i wee kwupụta aha m